aw ni yan tuma tulu min talen filɛ nin ye ne bolo ja sanfɛla la nin tɛ tulu dɔ wɛrɛ ye an yɛrɛ ka zɛgɛnɛ tulu de don zɛgɛnɛ tulu min bɛ bɔ an yɛrɛ fɛ yen mali kɔnɔna na wa a sɛnɛnen don an yɛrɛ fɛ yen nɔ ka tila tuguni k'a kolo tɔbɔ musolakaw fɛ k'a kisɛ bɔ ka sɔrɔ k'a kisɛ sin sa kisɛ in de kɔnɔna o de tulu bɛ bɔ ka sɔrɔ k'a kɛ dunda ye ani farikolo ta fanfɛla bi ta in na ne bɛna tobili kɛ ni dunda de ye ne b'a fɛ k'a dɔn a bɛ nafa wɛrɛ min lase bun adamaden farikolo ma vidiyo in lajɛ i ka s'a dan na o la i b'a faamuya kosɛbɛ aw bisimila an bɛna jabaji de dilan an ka daa sigilen ta kan an ka sogo kolen jɛlen pasi an b'o k'an ka daa kɔnɔna na ne ka sogo ye saga sogo de an bɛ kɔkɔ k'a la ka kɔkɔko in bɛn an yɛrɛ sago ma tulu min don ne nimanaw ale tobi cogo ani tulu tɔ tobi cogo tɛ kelen ye sabula ale ye tulu gɛrɛgɛrɛ de ye a bɛ komi i n'a fɔ situlu a b'a dɔn n'i ye situlu tobi ka se hakɛ dɔ ma a nafa bɛ dɔgɔya o fana bɛ ten dɔ de an ka fɛn minnu bɛ bɔ an yɛrɛ fɛ yen nɔ k'an b'a bayɛlɛma k'a kɛ tulu ye olu tobi cogo ani tulu tɔ minnu an b'a san butigi la o tobi cogo tɛ kelen ye sabula an ka tulu minnu n'an b'a san butigi la tan dɔ olu labaaralen don kosɛbɛ waasa ka tulu caman bɔ a la anw ta ninnu dun a gɛrɛgɛrɛ de don an ka tomati jaba olu kolo falen waati min na komi a y'a ye n ye lɔgɔti fana k'a la o waati selen de la an bɛna tulu in k'a la wa i t'a tasuma caya an b'a to yen nɔ a ka yira ɲɔgɔn fɛ dɔɔni o kɔfɛ an bɛ sɔrɔ k'a ji dun ne ye ji litiri kelen de kɛ daa in kɔnɔna na an bɛ sunbala dɔɔni dɔrɔn k'a la ani jaba yirani mugu o kɔfɛ legimu fɛn o fɛn min b'i bolo diɲɛden na i bɛ se ka o bɛɛ k'a la forondobani supɔmu woso ani karɔti olu b'an ka na tɔ timiya kosɛbɛ ani fana i b'a lajɛ n'a sɔrɔla oberizini dɔ b'i bolo walima gɔyɔ o kɛlen kɔ an bɛ barama datugu a da la dɔɔni o kɔfɛ an bɛna jɛgɛ mugu k'a la i bɛ jɛgɛ mugu ko in kɛ k'a bɛn i yɛrɛ sago ma an bɛ barama bug'a da la walima an bɛ barama da jɛngɛ a da la k'a to yen nɔ a ka tobi ɲɔgɔn na o kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka na gankɛnɛ k'a la nin ye gankɛnɛ susulen de y'an fɛ tan dɔ o dɔɔni dɔrɔn an b'o k'a la k'o terek'a la o kɔfɛ an bɛ tila tuguni ka na an ka sɔsi vɛrɛti k'a la n'o y'an ka marinadi vɛrɛti ye ɲɔgɔn na an b'o ni k'a la i bɛ se ka nafɛn wɛrɛw k'a la nafɛn minnu ka di i ye wa fana n'a sɔrɔla k'e ye mɔgɔ ye k'i b'a fɛ yɛrɛ de ka tulu in yɛrɛ de kɛ ka i ka fɛn yiran fɔlɔ i bɛ se k'o kɛ dɛ nka o kɔni b'a nafa dɔgɔya ne ye tobili kɛ tan cogoya min na nin de b'a to nafaba bɛ to a la a sɛlɛkumɛlɛkulen ɲuman ɲɔgɔn na an bɛna barama da jɛng'a da la ka sɔrɔ k'a bila a ka wusu sa tulu in yɛrɛ o a bɛ mun nafa se bun adamaden fari la tulu in dama ka kan bɛɛ la maakɔrɔba o denmisɛnnin o a bɛ an bɛɛ nafa bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko zɛgɛnɛ kɔni k'o tɛ kolankolon ye sabula zɛgɛnɛ yɛrɛ kɔlɔ fɔlɔ k'a sɔrɔ hali a tulu ma bɔ o ka ɲi nɔ kɔnɔja ma kosɛbɛ ale de bɛ maa kɔnɔ magaya tulu in ka ɲi nɔ tansiyɔnbagatɔw ma maa minnu ka taux de cholestérol yɛlɛlen don ani fana jabɛti bɛ maa minnu na an ka diɲɛ laban bana min fana bɛ yen sisan ko AVC a ka ɲin olu bɛɛ de ma tulu in bɛ sɔrɔ maa minnu bolo mali kɔnɔna na minnu ka nimero filɛ ja sanfɛla la ani fana aw k'a dɔn k'a fɔ ko tulu wɛrɛ b'u bolo i n'a fɔ mɔrɛnga tulu aw bisimila